bɛ na tribunal des stars la yan nɔ ka n'a yɛrɛ défendre donc nin wagati in kɔnɔla la sisan aw bɛ deux secondes di an k'a lajɛ n'an sera ka espagnol sɔrɔ k'a wele nin wagati in kɔnɔla la Monsieur Klaba. Ouais.
Bonsoir, ko bɛ cogo di?
Ouais Idriss. kan jumɛn de bɛ yen nɔ?
ça va alhamdulilah. d'accord donc vraiment Klaba an y'i sɔrɔ an ka tribunal kɔnɔna la su in na a diyara an ye kosɛbɛ parce que kuma caman bɛ yen nɔ i kunkolo kan ani kuma caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka fɔ i ma maliyɛnw ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a kɔnɔna la bon tribunal des stars ale ye émission ye mun bɛ se ka starw permettre kuma minnu b'u kun kan u ka se ka na ka na u yɛrɛ lajɛya o hukumu kɔnɔla la su in na an ka wele sera Klaba espagnol de la Huerta ma su in na donc nin wagati in na je pense que i bloquélen don fɔlɔ États-Unis donc i bɛ foli kɛ k'i présenter mɔgɔw la u ka dɔn an ni jɔn bɛ kuma na assalamu alaikum maliyɛn cɛ ani muso kori baasi t'aw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ su la an b'u fo u sigiyɔrɔ la ani minnu bɛ tileganfɛla fana ani minnu bɛ sɔgɔmadafɛla la c'est votre artiste Klaba espagnol de la Huerta n'u k'o ma ko Lamini Ba Samake Lamini Ba Samake d'accord mais Klaba i bɛ se k'a fɔ anw ye e yɛrɛ tɔgɔ tɔgɔ i tɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ ye jumɛn de ye yan i ka wolosɛbɛn kan

i ye anw maliyɛnw fana ka Makosso ye parce que i kɛlen don ka réseaux sociaux kɔni monopole maîtriser mais jan'o cɛ an bɛna ni accusation fɔlɔ ye fɔlɔ voilà donc an y'a mɛn k'a fɔ ko Klaba ko jani a ka don rap ninnu na a ka don comédie ninnu na ko Klaba tun ye k'u b'a fɔ a ma ko moti toto donc o dun kɔrɔ ko zon donc o ko jumɛn de b'i bolo ka fɔ o ko la
Euh, Idriss. Mhm. i b'a dɔn diɲɛnatigɛ la bɛɛ n'i dakan don diɲɛ kɔnɔ quoi hadamaden mana kɛ cogo o cogo i ta k'i dakan to euh, ne wolola bamako précisement falajɛ sokɔrɔ la mhm. n tanti dɔ bɛ bɛ Mopti o nana n nɔfɛ ka taa ni n ye ka taa n don école la vers quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-seize comme ça i ye n faamuya n bɛ école la fɛn i b'a dɔn école la très i b'a dɔn ko faamaden dɔw bɛ to ka taa ni wari ye dɔw bɛ yen nɔ moyen ba t'olu somɔgɔw ye voilà ne tun bɛ n terikɛw de jateminɛ mais kalan na ne tun bɛ kalan kɛ ne tun bɛ kalan kɛ très généralement n'i ma kɛ premier bɛ kɛ deuxième ye classe kɔnɔ fo ka taa se quatrième année ma i ye n faamu mais cɛnin dɔ bɛ yen nɔ wari de b'ale somɔgɔw kun u tun b'a fɔ ma ko le boss i m'a faamu wa n kɔrɔkɛ don mais a ka kɔrɔ ni kalo la i ma n ka jo fana don maintenant o tun bɛ taa ni wari ye ne tun tɛ wari sɔrɔ ka taa ne tun tɛ wari sɔrɔ ka taa kuma bɛɛ ne kunkolo tun bɛ chauffer ale tun bɛ npogotigininw bɛɛ minɛ ne yɛrɛ la parce que wari b'a kun ka tɛmɛ ne kan tout fierté b'a la jamane don mais ni composition nana ne de tun b'a ale ka fɛn sɛbɛn ka n ta fana sɛbɛn dilan a bɛ dɔɔni jan b'o bila n kun parce que duuru de tun bɛ d'anw ma n'an tun taara ekɔliso la an bɛ juga san juga duuru la ou soit pour o ye juga gansan ye pour que i ka se ɲɛfɛ f'i ka pour que i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔ di mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ma f'i k'a kɛ bɔnmɔni ye bɔnmɔni dɔ tun bɛ yen ta f'a sukorolamani tun don f'u tun b'a kɛ ee, papiyeni kɔnɔ tan sisan i b'a dɔn voilà n k'i tun b'olu san et tout i m'a faamu n nana ne y'o ye cɛ o ye faamaden ye ne fana y'a ye k'a fɔ puisque mun bɛ se k'a to ne fana bɛ se ka évoluer ka kɛ nin ɲɔgɔnna ye ouais ja ne filɛ commencer n bɛ to ka taa sugu la n bɛ to ka taa n bɛ mɔgɔw dalennin to ou bɛ ka mɔgɔw to ka cigarette s- n bɛ n yɛrɛ kɛ cigarette sanna ye k'u ka cigarette ta ka t'u feere ouais n bɛ to ka mɔgɔw ka fɛn ninnu ta ka t'u feere don dɔ la de u filɛ ka ne de minɛ mopti sisan tellement que ne tun ka teli f'u ye ne tɔgɔ kɛ ko moti toto tellement que ne tun bɛ tali kɛ déjà ne tun bɛ sonyɛni yɛrɛ yɛrɛ de kɛ sonyɛni min fana don sonyɛni belebeleba ninnu tɛ quoi kɛmɛ ni mugan kɛmɛ fila kɛmɛ naani ninnu quoi i m'a faamu n tun tɛ tabalitigiw sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la n bɛ n dɛn ka cigarette dɔw ta ka tɛmɛ su fɛ et tout sɔgɔma ka taa n'o wariw ye ekɔli la n fana bɛ taa n waga waga i m'a ye maintenant n nana n t'o de la don dɔ la u nana n minɛ mopti seware kɔnɔna la ka yala ni n ye seware fan bɛɛ lajɛlen fɛ i ma u na yala ni n ye seware fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan u bɛ ka yala ni cogo u bɛ ka yala ni i b'a dɔn idris anw ye bamananw ye fɛn dɔ mana kɛ bamanan na dɔrɔn i b'a titi san saya ka wusi ma ni malo ye saya ka wusa ni malo ye bamananw ko ten ne filɛ nin sisan ka bɔ o de la sa ka kari de suɲɛ n taara cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ n bɛ mɔti o y'a sɔrɔ wari tɛ ka taa bamakɔ u yalala ne fan bɛɛ fɛ ne y'a ye k'a fɔ ne tɛ se ka taa so ni n taara so n bɛnkɛ bɛ o bɛ n ci fo ka n faga parce que déjà n ye du malo quoi i b'a dɔn fɛn kelen ka jugu zba k'a ta ka yala n'a ye quartier bɛɛ ni fara k'a ye dugu bɛɛ k'a ye u y'o kɛlɛ bi sen ye mobili tɛ dɛ i bɛ ka yaa u tɛ k'i parce que u b'i dɔn u tɛ se k'i bugɔ i m'a faamu wa mm-hmm. mais u yɛrɛ ni k'i mankutu tiɲɛ quoi mm-hmm. ne y'a ye k'a fɔ ah bi kɔni dugu bɛɛ bɔra kalama n'i sera so u b'i faga parce que i ye du malo fɛn fila don ne ye mun kɛ ne filɛ nin sisan mm-hmm. ka na cɛkɔrɔba dɔ de sɔrɔ seli la jalo transi la o y'a sɔrɔ bitari o y'a sɔrɔ mobili tun bɛ jɔ carrefour la ne nana fɔlɔ ka na cɛkɔrɔba dɔ de sɔrɔ a taara ka biye ta ne ye cɛ su ye u taara ka biye ta ne nana ka n'a bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn n tɛna u y'a tɔgɔ fɔ yɔrɔ ne donna o y'a sɔrɔ déjà ka cɛkɔrɔba to seli la ne y'a ka billet suɲɛ quoi jɔn de don ne de don jɔn de don ne de don jɔn de don ni cɛkɔrɔba tor'o la sisan dira sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ ko a ye k'a fɔ moyen tɛ a ko n den ko taa ko komi e ko e de don waa kelen billet kun ye waa kelen na a wagati u bɛ six mille franc parce que waa kelen na u bɛ six mille franc na kɛmɛ kɛmɛ fila kun ye kɔkisɛriw ta ko taa ne filɛ nin ye ka na se bamako an nana don bamako vers quatre heures du matin o y'a sɔrɔ umu sangare ka album bɔ kuma don ko laban n nana n ye laban album suɲɛ kelen suɲɛ fɔlɔ ka t'o feere dugu tila fɛ k'o falen kafe la quoi o y'a sɔrɔ umu sangare ka album bɛ ka marché cogo a bɛ ka marché ten o y'a sɔrɔ kasɛti kun ye kɛmɛ fila ni bi naani de i m'a faamu ne y'o feere kɛmɛ ni bi duuru ka dumuni k'o la sɔgɔma k'an ko sisan mm-hmm. k'an jɛ ka taa n ko ba la k'an ko ba la sisan k'an jɛ sisan o y'a sɔrɔ ka sɔrɔ ka don suguba kɔnɔ mm-hmm. ja yan de ya bamakɔ suguba kɔnɔna de terminus ye suɲɛli i mɛɛn i ka suɲɛli la cogo o cogo bamakɔ suguba kɔnɔna place kɔrɔ o de tɔgɔ ko terminus n nana suguba kɔnɔ n nana fɔlɔ n ye jini damadɔ suɲɛ ani t-shirt kelen ka taa ka taa n falen ka n bila propre la i b'a dɔn zon jɛlen ni ka ɲi n nana sisan ka n bila propre i m'a faamu wa n nana ee n tɛmɛtɔla n ye cɛ dɔ de ye a- a cɛ dulu don a tɛ a ka ko tɛ ten quoi kuma la a bɛ to ka k'a ka wo kɔnɔ Ouais. n t'a sɔrɔ arajo sigilen bɛ kɛnɛ ma Mhm. n nana n y'a ka arajo fɔlɔ suɲɛ Mhm. o tun ye fitinin n taar'o feere Ouais. n nana tuguni n ye filanan ta bilahi ka t'o fana feere i b'a dɔn ko ni lakalakatɔ ni ko jara fa t'a dabila Non, o ye tiɲɛ ye. n'a sɔmina yɔrɔ min na suɲɛli la siɲɛ kelen n'a y'a dɔn k'o ka di a t'o dabila ne nana sisan idris ka ɲun belebeleba de kɔrɔ entre place kɔrɔ ni dabadani ni ɲɔgɔn cɛ k'an dɛn sisan ko n bɛ taa cɛ filɛ ka ne minɛ n ka guloki kɔnɔ ko wala ko ja e de bɛ to ka ne ka arajo suɲɛ kuma bɛɛ mhm. ko zon zon idris mɔgɔw nana ka na ne ci ka ne ci ka ne ci n t'a dɔn n'i ye fɛn dɔ ni n t'a dɔn n'i ye fɛn dɔ lakɔlɔsi ne tɛ sɔn ka n kun di n t'a dɔn i bɛ bɛɛ kunkolo gana ne comédien na fo ne parce que ne kunkolo wo wo de ka ca ne kunkolo la e sigi k'an fɔ keta u ye ne ci ka ne ci mais attends Claba i bolo i bolo minnu bɛɛ fɛngɛ blessure ninnu n'i sen ninnu olu bɛɛ b'a la Idriss n bɛna le sa Idriss e m'a fɔ de ko ko e b'a fɔ de ko jugement kɛnɛ n b'a bɛɛ f'i ye i b'a bɛɛ faamu kuma tɛna kɛ bi kɔ diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw ka Claba ka vie dɔn siɲɛ kelen u tun bɛ dɔ dɔn a la mais k'a bɛɛ dɔn pour que bɛɛ bɛ lafiya Claba yɛrɛ bɛ lafiya o de bɛna kɛ nin ye i m'a faamu u ye n ci ka n ci ka n ci idris mhm. ne nana ne kunkolo sɔgɔlen mhm. tɛrɛ u tun bɛna pneu de jeni k'u bɛ ne jeni ne tanti dɔ de bɛ yen ala ka hinɛ a la mhm. u nana k'u bɛna o de bila o de ko ko o y'i ɲɔngiri ka ala kama ko k'a den to hmm? ka ala n'a kira kama ko nin y'u den de dena o de filɛ ka ne minɛ sisan k'a bɛ taa ne mɔpti o ye ne b'u bolo ka cɛ ka arajo wari d'a ma k'a bɛ taa ne de mɔpti sisan ne tora dɔn k'o diribile wari falen yɔrɔnin banki yɔrɔnin ne y'o diribile dɔrɔn ka boli ka boli ka taa ni yɛrɛ ne taara ka taa ja ko jɔn tɛ conseil d'a yɛrɛ ma nkalon don dɛ i m'a fɔ ma jɔn tɛ conseil d'a yɛrɛ ma nkalon don mhm. dalen na sisan ka hakili sigi ka miiri ka miiri ka miiri ka miiri n ko n ko dɔgɔ i tɛ sonyali dabila parce que fagali min b'o la i t'o dabila i ka taa ko wɛrɛ kɛ idirisi ne filɛ ne ka taa marafa arrêt la ka taa parantiya daminɛ parantiya daminɛ parantiya daminɛ n bɛ ka parantiya kɛ n bɛ ka parantiya kɛ n ye n to parantiya fana la sisan n bɛ to ka zikiri da kuma dɔ la n'an ma parantiya sɔrɔ an bɛ taa garibuya kɛ badalabugu yen tu yirinin kɔrɔla la quoi dena pour ka dɔnkili la alaluma se bi na alabiluma ne ko solo naani sigilen ala kira muhamadu ye n'i y'o da dɔw bɛ tan di n ma dɔw bɛ mugan di n ma an bɛ taa an bɛ dumuniw minɛ an bɛ dumuniw kɛ dena an b'o de la ne kun dalen bɛ i bɛ to ka sunɔgɔ badalabugu yɔrɔ dɔ de la yen ne tun bɛ to ka sunɔgɔ yen nɔ kuma bɛɛ musokɔrɔba dɔ bɛ yen o de ye ne ye ne ko diyara a ye kojugu o de filɛ dɔrɔn ka ne ta o kɛlen ka ne ta sisan o ye ne ta ka ne bila fɛ ne bɛ to ka cimisɛnnin ni fɛnw kɛ da ne bɛ to ka cimisɛnnin ni fɛnw kɛ dira a denkɛ ne ko nana diya mɔgɔ ye quartier kɔnɔ dira ni n taara sigi gɛrɛn min na n b'u layɛlɛ ni n taara sigi gɛrɛn min na n b'u layɛlɛ da ne de n to la sisan

i m'a fɔ ma ani ramses wanisɛma un côté cusema deux côtés cɛncɛna cɛn tɛ teriya sa bada la cɛn tɛ teriya sa mm-hmm. o sɔn in na ramses ni dikisɔn ni jodama de y'o sɔn kɛ mm-hmm. an kɛlen k'o kɛ sisan o kilipu ni n ka mami kilipu mm-hmm. an y'o kɛ sisan dira après ni ya kwati de fɛn de ka sɔn dɔ kɛ sɔn in ye diɲɛ bɛɛ minɛ ni n ko diɲɛ bɛɛ sɔn in ye mali tila bɛɛ minɛ quoi aa mali musolu n b'aw fo aw ka d'an ye o sɔn ye hmm. de là o sɔn ye dugu minɛ dɔrɔn ne fɛn ne ka taa kɔnsɛri kɛ mɔpti hmm. ne taara kɔnsɛri kɛ ne ye wari dɔ sɔrɔ n bolo la arapɛrɛ ne ka ne to arapɛrɛ ne ma deli ka waa tan sɔrɔ hmm. ne kelen ka taa waa bi saba waa bi duuru sɔrɔ ne content kojugu ko ne taara n sigi fɔlɔ n ko cɛ jo n ko cɛ i tɛ bɔ i ka taa i ka taa avantiri la

ee parce que don la ne tun bɛ balabu o y'a sɔrɔ iba ninnu bɛ ka to voyage o yɔrɔ jumɛn na ne wele k'ale bɛ balabu yirinin kɔrɔ ko ne ka na ne nana après a ye fɛn yira ne la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a iba ni a ye talibi na usuli yira ne la et tout dan ne n'olu fana donna ɲɔgɔn na en même temps papito fana tun ye n ka jo ye papito de tun ye n ka jo siri yɛrɛ balabu à travers papito ni keji fana ni keji de mɛnna yɛrɛ parce que j'ai fait plus de 15 ans ni keji bɛ teriya la i m'a fɔ ma parce que depuis n taara n bɛ dɔnkili da i m'a fɔ ma n ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ n y'a kɛ n'ale de ye il faut voir o arapu ko kun tɛ talent ko mais système de kun don système kun don système tun nani la ko ne talent ko kun tɛ hali sini ne bila n bɛ kabako da biti kan d'accord o yɔrɔ faamuyara sisan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an ye accusation dɔw sɔrɔ o accusation yɛrɛ de cayara i ka annonce la parce que ne y'o de fɔ tribunal de sari émission min ye n'an ye mhm. artiste photo bila ou bien n'an ye célébrité photo bila donc mɔgɔw de bɛ n'u ka plainte déposer commentaire la donc plainte min cayara n'a bɛɛ ye o ye ko Klaba est accusé d'avoir détourné l'argent d'un comédien donc ko Klaba ye comédien dɔ ka wari détourné donc a fɔra ko Klaba tun ye moti totoba ye est ce que Klaba ye arnaqueur fana ye ka fara o kan wa parce que a fɔra k'i baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ n'o ye comédien dɔ ye k'i y'o ka wari détourné mɔgɔw seginna a kuma kan ka segin a kan ka segin a kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o détournement ko in na wa.
non Idriss depuis ne wolola ne ma de- ne tɛ mɔgɔ ka wari détourner Idriss mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ Eh, fɔlɔfɔlɔ comédie anw anw b'a daminɛ wagati min na Ouais. o y'a sɔrɔ moyen tɛ anw ye o i tɛ se ka mɔgɔ ka wari détourner parce que pour- pour i ka sponsor yɛrɛ sɔrɔ a ka wari d'i ma c'était tout à fait un problème O ye tiɲɛ ye. dɔw de tun bɛ waa tan d'i ma dɔw tun bɛ waa mugan d'i ma i caratu de bɛ waa mugan de sɔrɔ waa mugan o wagati y'a sɔrɔ anw kun dɔnnen tɛ kosɛbɛ f'i ka obligé ka pasti eh, a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ee page booster i ye n faamu ne taara fɔ a tigi ye waa mugan dɔrɔn ne taara fɔ a tigi ko waa kɛmɛ dira ma pour que k'a yira dɔrɔn ka b'a dɔn hadamaden mana kɛ cogo cogo i ye mun bɛ d'i ma i tɛ se k'o dɔn ka f'i ka valeur dɔ da i yɛrɛ kan i ye mɔgɔ na k'i yɛrɛ valeur bonya entre vous les comédiens i ye faamu ne k'a ma ko waa kɛmɛ dira ma ko waa kɛmɛ depuis ne bangera a bɛ ni kuranɛ cɛ waa kɛmɛ ma deli ka di ne ma o wagati la i ye faamu waa mugan waa tan waa mugan waa tan hali n terikɛ ko b'a kalama balabugu o yɛrɛ ma kɛ mankan ye mankan kɛra mun ye buwako buwako eh, i bɛ ka
i y'a mankan kɛra mun ye mankan kɛra mun ye mankan sɔrɔla o de fɛ parce que ne ye moto de san ko n bɛ taa moto d'a ma i ye faamu ne ye moto san ko n bɛ taa moto d'a ma n ko mɛ n ko jɔ n ko yanni ka moto san ka di mɔgɔ i t'a ɲɛɲini fɔlɔ mɔgɔ na sugu mun don n ko n'i ye ka moto san ka di parce que moto sanna a don ale ani papu et puis o moto mun yɛrɛ moto mun moto fila de tun don moto kelen papu a n'ale kelen n ko yanni ka moto di mɔgɔ ma fɔlɔ a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn quoi mɔgɔ na sugu mun don n'a sɔrɔ n'i bɛ difficulté kɔnɔ a bɛ se k'i dɛmɛ o b'a sɔrɔ ne ma don ale buwako yɛrɛ la fɔlɔ ne y'a wele la n ko n bɛ buwako la dɛ n ko a bɛ se ka n dɛmɛ ni mun ye a bɛ se ka n dɛmɛ n k'a ka idée di yan ko parce que n ko ça va pas parce que n bɛ problème na k'a yɛrɛ don problème na depuis o don fo bi a ma ne wele ne m'a wele ne ko aa n ko ça veut dire que n'i kun i ka moto di ne ma i bɛ fu de la o y'a sɔrɔ déjà fosi tɛ ne tɛ mun kɛ n ka denmisɛnninw ne ka denmisɛnninw bɛ ne bolo Idriss san joli don Klaba ka denmisɛnninw b'a bolo jafɛ kɔmɛ danni ne ni papu de ye fɛn daminɛ fo bi ne ni papu b'a la ne ni wɔlɔ de ye fɛn daminɛ fo bi ne ni wɔlɔ b'a la

i ye n faamuya dɔnni m'a fɔ mun na ne t'o fɔ mɔgɔ ye mun na page ye ne de ta ye groupe ye ne de ta ye ne ka groupe ni mɔgɔ fosi tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ taa ne ka tournage kɛ dɔ tɛ d'i ma o mɔgɔ tɛ yen a dɔgɔyara cogo cogo carburant sɔngɔ bɛ d'i ma Idriss ne bɛ hadamaden ɲama dɔn koyi walita n'i y'a dun i tɛ mɛn si la dɛ walita tɛ dun tɛ k'i sigi dɛ depuis ne bangera ma deli ka wali m'a fɔ ma walifɛn n ye walifɛnw su mais n donnen comédie la

n'o waa kɛmɛ tɛ tila ni mɔgɔ cɛ sa hali miliyari dira ne ma c'est moi n b'o de kuma f'i ye sisan hali miliyari dira ne ma c'est Claba ne de ka wari donna page na ne de ye page créer ne de ye chef ye c'est moi e sigi ka kuma faamu fɔlɔ ne de ye chef ye ni problème b'i da ne de b'a résolu ka sɔrɔ baara canal tɛ o aw bɛ ne ka domaine de kɔnɔ aw bɛ ne ka plan de kɔnɔ n'i tɛ ne ka n'i bari tɛ se ka ne ka plan kun i bɛ taa ne b'o cogo de la ne ka structure n'i b'o kɔnɔ i bɛ ne respecter diyagoya o de ne ka base o de ne ka groupe mais si la kulonkɛ ka di ne ne de bɛ ne de bɛ wuli weekend fɛ ka saga faga ni ka ni n ka mɔgɔ an ka wuli an ka n'an diya o y'a sɔrɔ sponsor o tɛ sponsor ko ye ni problème b'i dala i bɛ jɔn wele ne de bɛ wele problème bɛ n dala nin bɛ ta nin bɛ ta jɔn b'o gérer ne tɛ yan est ce que o y'a sɔrɔ tournage bɛ yan ni kunko b'i dala so mhm. ne de b'a gérer i m'a faamu ni se mun ye n b'o k'i ye ni kunko b'i dala mhm. un chef n'est pas un chiffon n'an bɛ taa Côte d'Ivoire ne de bɛ essence kɛ n ka mobili la mhm. ka bɛɛ ka dumuni hôtel wari fɛn min ne de b'a bɛɛ sara

Claba mais e t'a bɛɛ e b'a bɛɛ nɔ ne de nana ni n ka concept depuis ala ye mali da a ma deli ka kɛ mɔgɔ ka na n'a ka propre langue k'i imposer la ka tila ka mɔgɔw layɛlɛ n'i tɛ Claba fɛ i b'a fɔ n tɛ Claba fɛ a tɛ ne layɛlɛ parce que bɛɛ tɛ se ka bɛɛ layɛlɛ i ye n faamu bɛɛ tɛ se ka bɛɛ layɛlɛ mais dɔ bɛ yen nɔ ɛ e ko Claba ye bɛ ka comédie forcer cinq ans kɔnɔ Claba ye stade ta e ko Claba bɛ ka comédie forcer cinq ans kɔnɔ Claba fɛn bɛɛ bɛ Claba bolo bi an tɛ se k'a fɔ ko milliard bɛ Claba bolo mais alhamdulilayi Dieu merci alhamdulilayi n ye voyage mun kɛ comédien fana tɛ mali kɔnɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko ne ye voyage mun kɛ k'i y'a kɛ n bɛ taa dugu n taara dugu mun na mɔgɔw tɛ ko forcer wa fɛn bɛɛ ye ala ka dakan de ye quoi ne y'o de fɔ arapu o kun tɛ n ka domaine n y'o bila mais comédie n'o wolola de o kelen kɔni o b'o to n bolo n'o wolola de i m'a faamu n'o wolola de a bɛ se ka kɛ de Claba ka Claba ko man di ou bien Claba ka comédie kɛcogo n'u man di n ye bɛɛ tɛ se ka bɛɛ layɛlɛ quoi mɔgɔ tɛ se ka diya bɛɛ ye an kuntigi yɛrɛ ma diya bɛɛ ye ne tɛ se ka diya bɛɛ ye i ye n faamu wa maintenant ne bɔra idris Claba vient de loin idris ne, ne bɔra yɔrɔ jan de dɛ a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ne tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn dɛ idris ne bɔra wo de kɔnɔ ka na idris ne ye gɛlɛya minnu vécu diɲɛ kɔnɔ idris ne ye somɔgɔw dɔn ala ma mɛn ne ka n somɔgɔw yɛrɛ dɔn ko nin y'i fa n'i ba ye a ma mɛn ne ye n fa dɔn a tɛ tɛmɛ ne ka n fa ye ɲɛ la a tɛ tɛmɛ ɲinan nin kan ne ka n ba dɔn a tɛ a tɛ cinq ans bɔ fɔlɔ ko nin y'i ba yɛrɛ yɛrɛ

ne ka n ba dɔn a tɛ tɛmɛ cinq ans kan idris cinq ans ou bien six ans ko nin ye Claba wolowoloba mais n ye n fa dɔn a tɛ tɛmɛ ne ni n fa yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ye tête en tête il y a seulement sept mois ou bien six mois o de kama ne b'i n'a fɔ ne lamɔna ne lamɔna n tanti de bolo i m'a faamu o de kama mɔgɔw ka mɔgɔw ka fɛn dɔ de dɔn san joli Klaba yɛrɛ réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ ni Klaba kunko wulila dɔrɔn problème don mais bi alhamdulilayi caman bɔra a la bi alhamdulilayi caman bɔra a la idris fɔlɔ tun ka jugu ni nin ye d'accord donc pour que an kana mɛn o yɔrɔnin da la a question bɛɛ bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ parce que question saba de bɛ nin question kelen kɔnɔna la ko Klaba bɛ comédie forcer o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ on dit que Klaba est trop violent envers ses acteurs, ses acteurs. Il, les, il les maltraite. K'i bɛ maltraitance kɛ i ka acteurw la quoi. Donc, mun de la Klaba ka comédie a bɛɛ ye bugɔli ye parce que dɔw ko ko ni bugɔli ko c'est c'est pas de la comédie ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ bugɔ ko wa k'i ka bugɔli ninnu ka jugu kojugu n n bɛ na nin yɔrɔ la ka eh, an balimakɛ ouverture média cɛrno ka kuma fɔ parce que n'i ye don dɔ la ale ka plateau sanfɛ ale fana ye nin mhm. question kelen poser i kunna i ko ko non ko a tɛ digi mɔgɔ la i y'a essayer ale yɛrɛ la ale yɛrɛ k'i ma ko aa ko Klaba ko nin kelen nin juguyara dɛ voilà n hakili b'o yɔrɔnin na voilà donc n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan pourquoi Klaba bɛ comédie kɛ bugɔli bugɔli bugɔli pourquoi bugɔli in tɛ bɔ comédie la k'a kɛ comédie yɛrɛ ye ɛɛ idris ee Klaba nana Klaba donna ni fɛn dɔw de ye

Actuellement, là, mm-hmm. je suis, je suis l'artiste le plus suivi au Mali sur YouTube. Mm-hmm. Plus abonné, abonné, mais ah ok mm-hmm. et n bɛ fɛ ka mun fɔ ne ka domaine n ye mun fɔ na ala ye mun ta ka di mun ma quoi idris i b'o to yen ne bɔra yɔrɔ jan quoi idris ne bɔra yɔrɔ jan trop idris ne ka diɲɛnatigɛ ne bɔra yɔrɔ min na ka se yan bi ne ka ɲi ka n sigi dɔrɔn ka ala barika da o de kama ne ye mɔgɔ wɛrɛ y'a souffrance kɔnɔ idris ne se mun ye ne b'a k'a tigi ye quoi ne bɛ ten quoi de nature Idriss n'i dusukun ka ɲi i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ wa Idriss n'i y'an an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn na bi n'i ye denw ye ɲɔgɔn na bi ba don dɛ n'i y'an yɛrɛ dama an bɛ k'an sigi bi an bɛ bako kɛlɛ de la dɛ ni bako bɔra la diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen tugun dɛ bako kɛlɛ dɔrɔn de bɛ yen ka muso respecter k'i fa n'i ba respecter i k'a dɔn fɔ muso ye fɛn dɔ ye a ni tɔɔrɔ man kan a ni a ni sabali de ka kan n'i ye musolaka minɛ Idriss diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ne ka diɲɛ fɛn bɛ n ba de sigi n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ Klaba ka comédie i bɛ se k'a fɔ de Klaba tɛna yɛlɛ ou bien soit Klaba bɛ ta bɛ ta comédie hmm. violence ne nana ne de ne de y'a imposer mali kɔnɔ hmm. wa fosi tɛ n bɔ n ka sira kan ni Klaba n'a ye n bɔ n ka sira kan sini ne bɛ kɛ mun ye hmm. sini aw de bɛna ne ka nasɔngɔ bɔ sini aw de bɛna ne fa ni ba ta wa. d'accord eh, i bɛ jɔ fɔlɔ an bɛna an balimakɛ dɔ ka commentaire kalan yan nɔ mohamed buba sise ko idris Klaba est le plus aimé au mali walahi. d'accord mohamed i ka kuma lasera Klaba ma ok Klaba pour que an k'a kɛ court ye parce que ni émission janyana kojugu a lamɛnni bɛ gɛlɛya émission surumani de lamɛnni ka di et puis vraiment mhm. émission in taabolo ka ɲi kojugu n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o fana bɛ tugu dɔ in kɔ on dit que Klaba bugɔli kɔfɛ ko Klaba bɛ déguisement de ta ko pour que ka mɔgɔw layɛlɛ ka taa fini farafaralenw don ka dulɔki kanbaw don c'est à dire ou bien k'a yɛrɛ déshabiller k'a furubaw yira mɔgɔ la ko komi a yɛrɛ b'a fɔ a forme man ɲi ko est ce que n'i ye côte d'ivoire comédienw lajɛ olu bɛɛ b'i n'a fɔ ne idris filɛ nin cogo min na toujours sexy nin nin i m'a faamuya ko pourquoi kilaba mhm. t'i bila maasɛbɛ fini na ka na comédie kɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ n'a ka talent ye plutôt que a ka déguisement eh, idris uh mhm. -huh. eh, gohou min bi afrique bɛɛ ka fierté don mhm. i hakili b'a la gohou ka video dɔ tun bɛ fa tun bɛ charbon feere wagati min i hakili b'a wagati la Gohou tun bɛ fini kirikaraw don wagati mm. tu te souviens non ouais. mais bi gohou ye Afrique bɛɛ ka fierté mm -hmm. eh, ne forme man ɲi nga ni n ye n forme kɛ n ka wari sira ye ni n ye n forme kɛ n ka wari wari ɲini da ye i ka mun b'a la i t'a to n ka forme kɛ ka wari ɲini n kɔnɔbara aw de ko ko kilaba ye laloma de ye aw ko ko kilaba forme man ɲi mais forme man ɲi forme ne y'a yira mɔgɔw la de k'a fɔ n kɔkun in de a bɛ wari sɔrɔ wa n bɛ se ka kɛ millionnaire a la n bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni n farisogo ye i bɛ sɔrɔ bubu min bɛ ne bolo mɔgɔ bɛ dulokiba farafaralen ni bɔgɔ mun de ne la taa Guinée i bɛ Guinéenw ta k'a lajɛ anw au moins hali anw yɛrɛ tisiw fana ka fi anw Mali la anw fana ka fini ka ɲi ni Guinéenw ta ye i ye n faamu wa déguisement fɔlɔfɔlɔ la fɔlɔfɔlɔ cɛtiri bɔlaw i bɛ t'olu ka cɛtiri la i bɛ t'a sɔrɔ u ka déguisement bɛɛ u ka déguisement bɛɛ tun ye déguisement kolon ye au moins dɔw yɛrɛ tun bɛ kulusi bobara faralenw don pour que ka mɔgɔ layɛlɛ diyagoya excuse moi corona tɛ n na dɛ. non corona tɛ n na i m'a faamu wa. ouais. fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ déguisement ko ninnu u k'olu yɔrɔ to diyagoya fɛn min bɛ se k'a to i bɛ se ka mɔgɔ layɛlɛ tout est permis n'a n'a bɔra a la kaban i kana i julankolon dɔrɔn de bɔ hali tubabuw fɛ yan y'o ye u b'u bobaraw bɔ kɛnɛ ma yen u b'u lankolon tan ni fila non tubabuw b'o kɛ i m'a faamu mais fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ la yɛlɛ ni finiko kɔni don kɔni n b'a kɛ n kɔnɔbara in de n'o de digilen b'u la n bɛ n kɔnɔbara bɔ dɛ n ka wari ɲini sira don n b'a bɔ bi n b'a bɔ sini n'o de digilen bɛ dɔw la fɔ u ye ko ala kama k'u ka sabali u k'a to n ka wari ɲini d'accord o yɔrɔ fana faamuyara sisan an bɛ na ni question min ye sisan o ye de ko kilaba ka tournage kɔnɔna la ko a b'a profiter ka débauche kɛ quoi c'est à dire euh, i bɛ musomanin ninnu ko tu profites de des filles k'i bɛ tugu u kɔ ka maga u partie intime na k'i bɛ profiter ka maga maga u la quoi ko o tɛ mɔgɔ la yɛlɛ donc munna kilaba bɛ na ni muso bobaraba sinbarabaw ye ka to k'olu minɛ k'olu bisibisi ka taa maga maga olu partie intime na est ce que o fana ye comédie taabolo dɔ de ye wa Ɛɛ partie intime idris an bɛ yɔrɔ min na sisan sisan an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la sisan diɲɛlatigɛ sigilen bɛ i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi idris diɲɛlatigɛ ka diɲɛlatigɛ quatre vingt pourcent sigilen bɛ perversw de kan est ce que i k'a faamuya diɲɛlatigɛ la bi perversw de ka ca trop o de kama diɲɛlatigɛ la a diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na dɛ ne bɛ k'o sketch ɲɔgɔn de kɛ diɲɛlatigɛ sigilen bɛ musoko de kan bi a lakɔlɔsi hali video mani kurani minnu bɛ Côte d'Ivoire ni fɛn n'u b'a fɛ u ka vue ka caya mm. i b'a lakɔlɔsi u bɛ t'u sinw bɔ u bɛ taa fɛnw kɛ pour que ka mm. fini dɔ don dɔrɔn mun bɛ se k'a to u ka visibilité bɛ se ka yɛlɛ cogo min na ne ka visibilité ne ka comédie ne fort don mun na o ye ni muso bɛ sketch la mm. parce que o domaine ne b'o de maîtriser kojugu parce que muso ka di ne ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ n y'o kuma f'i ye sisan sisan ni muso bɛ yen dɔrɔn ne bɛ inspirer ka taa a fɛ musow de bɛ ne la inspirer n'i ye wɔlɔ da o kan o jigin o y'a inspiration da i ye ouverture dɔ dayɛlɛ sisan ko muso ka di e ni fɛn bɛɛ mais wagati kɛra an tun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Klaba ye pd eh, facebook sanfɛ an y'o o jaw fana ye o an y'o kumaw mɛn quoi mm,
ah, o tɛna kɛ pd kolon o bɛ kɛ pd kolonba ye dɛ pd n'a forme kolo den ta ne bɛ se ka kɛ pd kamalen kɔrɔ n'a gɛnɛnkara kɔkɔli n'a bobara jalen n'a kɔnɔfuru bɛ i ko gabakuru e ni ala cɛ O bɛ se ka kɛ pd e maliyɛn maliyɛn ayi maliyɛnw b'a bɛɛ fɔ an k'a bɛɛ lamɛn u b'a bɛɛ fɔ maliyɛn ka di ne ye trop i b'a dɔn Bisɔkɔrɔ tɛmɛ n'i ka explication ye i b'a fɔ ma e ni ala cɛ n'a fɔra i ye ko Klaba kɛ pd tɛ o y'i lahara de a fɔ ye k'u ka sabali ko ne se ka kɛ pd ko muso ka di ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ voilà tɛmɛ n'i ka kuma ye d'accord muso donc muso ko an b'o niveau de la sisan ya ok hali ni o de ka di mɔgɔw ye mais est ce que e bɛ ka taa waliden minnu minɛ k'olu bobara bisi bisi k'i fɛngɛ surtout i ka tayɛri fɛngɛ in yɛrɛ ka walidenw minɛ k'u fɛngɛ fɛngɛ ta mais mɔgɔ dɔw ko ko a man ɲi quoi n ma fɛn bisi dɛ n bɛ ka expliquer de explication de don ko ne ma fɛn bisi dɛ e yɛrɛ ko k'o bisi bisi n bɛ ka expliquer de tayɛriw jogo bɛ cogo min na dɛ ne b'o o idée de pratiquer cɛkɔrɔbaw mana cɛkɔrɔbaw mana npogotigininw kɛnɛ ma u bɛ trembler cogo min na npogotigininw bolo ne b'o de idée na sugu tremble

c'est pas la même chose, c'est pas le même truc. D'accord. Eh, Klaba, i bɛ hakɛto parce que priorité au commentaire quoi. Eh, Fatumata Kamara nana yan sisan ale ye dossier dɔ d'an ma ko affaire Amère Rose bon n tɛ ka foyi faamuya a la ne kɔni t'o dɔn quoi n'a sɔrɔ i bɛ dɔɔni dɔn o la quoi a bɛ ka insister a kan quoi ko affaire Amère Rose o ye mun ye. affaire Amère Rose wa. aa ah, a bɛ k'a sɛbɛn dɔrɔn affaire Amère Rose affaire Amère Rose n t'a dɔn n'i bɛ dɔ dɔn ou bien n'i tɛ dɔ dɔn an ka passer o kunna quoi.
ɔɔ ee ala fɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ sa fɔlɔfɔlɔ n ni min tun bɛ video kɛ ee den belebeleba ye f'a kunkolo garisonnen don Eh, ta si si si falen ba ye Yeah, ɔɔ non foyi hali u- a foyi tɛ ne foyi tɛ n ni mɔgɔ si cɛ olu ye n ka mɔgɔ de non a fɔ a ye Fatumata ko Fatumata ko foyi tɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ o ye n dɔgɔnin yɛrɛ yɛrɛ de ye. ah d'accord an bɛ message ci ɲɔgɔn ma heure bɛɛ o ye n dɔgɔnin de ye Ok. i m'a faamu foyi foyi tɛ yen ok parce que u ye ne n'o ye dilan kan dɔrɔn an bɛ ka sketch kɛ dɔrɔn a b'u ɲɛna ko kow bɛ yen kow tɛ yen dɛ ko foyi tɛ yen O kɛra o voilà ok Klaba sisan an bɛna o continuité kelen in na tuguni Klaba waati kɛra Klaba tun commencera ka na bannen don sketch la yen de ne yɛrɛ bɔra ka vidéo kɛ Klaba kan pour la première fois i dun ma tila vidéo kɛ la i ma tila dɛ yen de ne bɔra ka vidéo kɛ Klaba kan ka Klaba interpeller n ko mɔgɔ bɛ se ka comédie kɛ ka sɔrɔ fani bannen kɔni tɛ parce que n ko mansaw ka gɛlɛn o ma et puis je vois pas l'intérêt ka bannen don comédie kɔnɔna la quoi donc a wagati la kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ Mandela Sise ɲɛ b'a la kɛnɛ kɔnɔla la n ka foli b'a ye ale ka canal kɔnɔla la Sise Manemori o ye olu ka belebele dɛ justement donc a wagati la i y'a expliquer ne ye i ko ko petini ko petini tɛ donc i ko ne ma ko c'est pas un enfant ko ko kiminikɔrɔ de don mais an kuma na bon sisan ne bɛ fɛ ka o ɲininkali kɛ i la tuguni tribunal kɔnɔla la yan nɔ pourquoi ka banini kisɛ bilen ta ka na o fana don comédie kɔnɔla la donc n bɛ fɛ i k'o fana expliquer quoi. Ee n bɛna mun fɔ banini kisɛ bilen tɛ mais très général i bɛ t'a sɔrɔ papu ni ne ne y'o de fɔ toujours ne bɛ cɛkɔrɔba minnu tɔn i tonton tɔn tonton bɛ ko mun kɛ quoi très généralement ne bɛ n sigi olu ka gɛrɛ n bɛ inspiré dɛrɛ ko dɔ de nana ne ni papu de tun bɛ kuma la papu b'a la puwa walayi i b'a kɛ tan puwa n t'a kɛ tan puwa dɛ a ne ko n ko n ko papu n ko papu k'i jɔ puwa non a bilayi n'i ye ko ba ne fana n ko na e bɛ fɛ ka mun fɔ i m'a faamu wa mais an ma banini bilen kɛ i bɛ se k'a fɔ de banini bilen tɛ ne ka fɛn na parce que ne b'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ la denmisɛnninw bɛ ne suit ne ka di denmisɛnninw ye kojugu i m'a faamu wa voilà ne ka di denmisɛnninw ye kojugu ne banini bilen k'a man ɲi mais ne tɛ banini direct ne ko na papu ba non papu ye bilen kɛ yɛrɛ n terikɛ n ko ne y'a video bila papu ye bilen bilen yɛrɛ de kɛ

parce que denmisɛnninw bɛ ne suit n ka di denmisɛnninw ye i ye n faamu fɛn na sugu dɔ bɛ yen a tɛ sami a tɛ ne permettre k'a kɛ i bɛ se k'a fɔ n ye fɛn mun kɛ mati mɔgɔw ko mati ye denmisɛnnin fo n ma kɛ dɔ ko n bɛ forobu fo a ko forobu bɛ kɛ n'a zume de ɲɛda la i m'a faamu wa e kan t'o fɛn ne ma mati non o de i papu y'o ye bilen yɛrɛ de kɛ ba dun ta yɛrɛ
papu Mhm. Idris n'i y'o video sɔrɔ don o don ka na n'a ye a b'a don ta a bila i ka page kan n bɛ ka kuma kelen f'i ye bi la bɛ kuma daminɛ b'a don ta o tɛ yen Idris i kɔni bɛ se k'a fɔ n'a na mati ko n'a zumɛ ou bien ko foto bɛ kɛ fa foro de ɲɛna olu fɛn ninnu mhm. i m'a faamu wa mhm. mais réellement a kun sirila bɔlini dɔ de kan an ye bɔlini dɔ de ye parce que an delila ka

mana comportement dɔw kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ ne wele idris i bɛ niveau min na i t'a dɔn donc ko dɔw bɛ a dabila parce que mɔgɔ minnu b'i suit a man ɲi quoi donc e t'a dɔn mɔgɔ minnu b'i suit mais cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw e e ɲɛ b'i ka million de vues min na tan ne bɔr'o ne bɔr'o de kalama ne bɔr'o de kalama o de kama fɛn na sugu dɔ bɛ yen ne y'a a dabila quoi parce que n y'a ye k'a fɔ a man ɲi ne yɛrɛ ma quoi a man ɲi ne ma min ta fana mɔgɔbaw b'i suit c'est pas bon ko tɛ fosi tɛ yen tuguni et puis bon depuis o don fo bi n y'a décidé n bɛ se ka video wɛrɛw kɛ violence bɛ min na mais kana se fo jusqu'à ce niveau parce que déjà fama dɔw denw bɛ ne lajɛ et tout n tɛ se ka fɔ ko n bɛ n permettre ka fɛn dɔw kɛ quoi parce que i b'a hali denmisɛnnin u b'a ko non ko mama k'an ka fɛn bila tilaba la i m'a faamu wa fɛn na sugu dɔ bɛ n tɛ se ka ko n bɛ n permettre k'o kɛ tuguni quoi et puis encore si bɛ ka pousser et tout et puis encore fanw bɛ ka caya don o don ne yɛrɛ ka fanw b'a fɔ n ɲɛna i m'a faamu wa tilaba video ka d'an ye mais très généralement i bɛ ninnu k'a man di tel que musolakaw de ka ca o la ne dun y'o de f'i ye ni musow kɔni ka fɛn bɛ d'a ma ne b'a dabila D'accord.
Alors, Voilà.
dɔw fana ko ko Klaba bɛ a ka muso ninnu ko ani minnu bɛ comédie kɛ ko Klaba bɛ to ka cɛnimusoya ɲini u fɛ quoi donc est ce que o kuma o accusation est ce que c'est fondé wa est ce que ko delila ka tɛmɛ Klaba n'a ka comédienne ninnu ɲɔgɔn cɛ wa ee ko bɛ tɛmɛ wa ne tɛ cɛ da ne ye bâtard de ye cɛ nin yɛrɛ tigi ye kuma in de ye n t'a kɛ ne tigi yɛrɛ ka nin kuma lamɛn ala ko tiɲɛ Idriss ne t'o dogo i la dɛ a bɛɛ tɛ a bɛɛ tɛ mais ni mɔgɔ min diyara ne ye walahi ɛ eh, dɔnkilidalaw tɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn furu wa beatmakerw t'u ka artiste musomanw furu wa eh, eh, jɛnbɛfɔlaw tɛ jeliw furu wa gitarifɔlaw tɛ jeliw furu wa a f'u ɲɛna ko he n ye cɛbakɔrɔ de ye dɛ ne y'i kɛ cogo de ye n'a ye n kun minɛ an bɛ bɔ kosɛbɛ n tɛ dangaden ye dɛ d'accord d'accord Klaba o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mm. sisan mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni den bɛ Klaba bolo n'a furulen don ou pas quoi o bɛ ka sɛbɛn commentaire de la quoi o yɔrɔ est ce que mm. Klaba furulen don o denw b'i bolo o ko bɛ cogo di
non den tɛ n bolo n furulen tɛ d'accord donc dossier bɛ se ka bila ka taga candidat libre bɛ se k'u ka dossier bila ka taga quoi wa sisi Klaba ye i m'a faamu ko bɛ yen ni minnu bɛ fɛ ka contacter dɔrɔn problème t'a la an ka na sisan accusation na Klaba pourquoi avoir soutenu IBK parce que mɔgɔ dɔw fana y'o sɛbɛn ko Klaba ye IBK soutenu campagne wagati la donc mun de y'a to Klaba ye IBK soutenu wariko de don wa a dalen de don IBK la wa mun de don pourquoi avoir soutenu IBK eh, en tant que comédien parce que an ye comédien dɔw ye i n'a fɔ eh, eh, cɛ in tɔgɔ Eh, Petit Guimba dɔ in sa Kante Kante olu ko ko olu tɛ u sen don campagne na k'o tɛ comédien ka baara ye donc pourquoi en tant que comédien e taar'i sen don campagne présidentielle la
Idriss mm -hmm. eh, campagne présidentielle y'a sɔrɔ mm -hmm. ne somɔgɔw bɛ luwanse la mm -hmm. Idriss o y'a sɔrɔ mm -hmm. wa bi naani ɲuman a tɛ ne ka kɔnti la i ye n faamuya Idriss ko n tɛ n sen don fɛn dɔ la k'alisa k'i ba de tɛ kɛlɛ la an filɛ nin ye o hukumu kɔnɔ bi yɔrɔ caman bɛ yen nɔ minnu ma fɛnw minɛ mais o regrettélen don ne ye bi don ye depuis kunun quoi Idriss moyen tɛ ne parentw ye ne ye fantanden de ye ne ye n ka histoire bɛɛ fɔ sa mɔgɔw y'a faamu Idriss ne ka miliyɔn caman ɲɛna grâce à thé Achoura ka miliyɔn caman ta ka jan grâce à thé Achoura. Non, i bɛ se ka i bɛ se k'ale ka publicité kɛ an b'o yamaruya d'i ma vraiment parce que ale jɔra i ka jigiba kɔrɔ mɛnɛ. Mɔgɔ ka 14 millions ta k'a d'i ma liquide k'i to kɔfɛ ka tila ka 10 millions k'o ta k'a don i la i ka fɛn bɛɛ a b'a sara grâce à lui. c'est que n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna a y'a sɔrɔ ne parentw bɛ degun min kɔnɔ ani n somɔgɔw bɛ degun min kɔnɔ ala de b'a dɔn ɛ ne ye wari minɛ alihamudulila n taara n somɔgɔw ye n somɔgɔw bɔra luwanse la bi n tɛ ala barika da wari ma minɛ k'a don dɔlɔ la ma minɛ k'a don a minɛna k'a don so de la en même temps

ne b'a fɔ dɛ giriman belebeleba ye mhm. mais ne somɔgɔw de tɛ sa kɔngɔ la maliko tɛ dɛ bɛɛ b'a ka intérêt personnel ko de lajɛ non maliko tɛ dɛ mhm. maliko tɛ dɛ mhm. diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ artiste ba de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ campagne kɛ o artiste droit b'a fana bolo ka campagne kɛ droit b'a bolo a bɛ mɔgɔ min fɛ k'o yira ça c'est normal Idriss ni fɛn dɔw kana kɛ crime ye quoi c'est vrai n'a ma diya fani minnu ye ne y'o de fɔ ne ye yafa deli n ka faniw fɛ a bɛ siɲɛ saba bɔ n ko n tɛgɛ fila bɛ n kɔ n jo t'a la u yafara n ma c'est comme ça Idriss i bɛ se k'a kɛ mais ni faniw ko k'u man d'aw ye aw ka yafa n ma n jo t'a la Mali sigilen b'o de kan hali n'i ye mɔgɔ faga Mali la c'est vrai mais parce que législative la an b'i sen ye o ko la minɛ

o de kama législative na n da ma don olu ko ninnu na olu ko ninnu tɛŋa ko et puis n ye erreur min kɛ n ye erreur kɛ hmm. est ce que a bɛna reproduit tuguni parce que n ma d'a la n'a bɛna reproduit tuguni parce que Claba ka faniw yafara a ma Claba ka faniw seginna a ma bi ne bɛ ala barika
da non n t'ala non n t'ala deli a ɲɔgɔn na idris idris n tɛ ala deli a ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni quoi mais ala deli mun tɛmɛna o hmm. tɛmɛna quoi o ka ko banni an bɛ ala de deli sisan fɛn mun ka di ne ka faniw n'i ye ne yɛrɛ ye komedi la bi ne ka faniw kama don fɛn minnu ka di n ka fanu ye o de kɛ pour que ni Claba tɛ hali sini u bɛ se ka mm. kuma da sɔrɔ cogo min na ka kuma tɔw ka artisiw ka kuma fani tɔw fana ɲɛna cogo min na au moins mm. awɔ bi a tɛ yan mais anw fana ye donna histoire la tan tan tan tan olu kow ka di n ye voilà ne bɛ ten de.
d'accord vraiment o question jaabi ɲɛna kojugu a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan quoi franchement dit voilà donc Claba i ka jugement kɛra a dan ye commentaire kɔni bɛɛ b'i ka faveur la parce que i ye mɔgɔw la convaincu quoi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sisan an bɛna mun na sisan

non i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ mali la n bɛna fɛn damadɔ f'i mali la pour i ka hɛrɛ sɔrɔ i ka lafiya quoi f'i ka kɛ fatɔ ou bien lalomaden ye mali la o fɛn fila Claba ye lalomaden son in ne de son in ne ni Calibre da mais son in ne de ta ye i ye n faamu BG sigilen to biti kɛra la a y'a sigilen to k'i kunkolo munu dɔrɔn ka don ni son ye o de kama ni mɔgɔ min ko ne ma hali kɛnɛma Claba lalomaden ne tɛ se k'o digi la parce que studio kɔnɔ mhm. lalomadenya fɔra e ma a ma digi la c'est que n'a son bɔra mhm. a man kan ka digi i la dɛ voilà tout est permis ne fɛ yen mais kana n ba ni n fa neni dɔrɔn ne ka fani bɛɛ i bɛ se k'a fɔ ne ma lalomaden mun yɛrɛ bɛ ɲininka mais i bɛ ka nin fɔ n ma mun na an bɛ tulon kɛ an bɛ yɛlɛ an bɛ tɛmɛ parce que diɲɛ yɛrɛ ye tulon ni yɛlɛ de n'i ma y'i kɛra comédien k'e y'a accepter studio kɔnɔ u k'a f'i ma k'i ye lalomaden i b'i jilaja fana ni faniw y'a f'i ma kɛnɛma i bɛ sɔn a ma

i ka ɲɛ sɔrɔ i ka art kɔnɔ la f'i k'i ɲɛmaa de bonya o ye diɲɛ baara bɛɛ diɲɛ baara o baara n'i m'i ɲɛmaa bonya fo k'i fɛ i tɛ se ka kɛ foyi ye a bɛ se ka kɛ ni ne ye an ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais k'a fɔ i juguya bɛ ne kɔnɔ ou soit ko n bɛ ka fɛn dɔ miiri k'i sɛgɛrɛ n'o tɛ yen et puis n'an ye ɲɔgɔn an bɛ baro kɛ tranquille comédien foyi tɛ mali la ko ne n'a bɛ ɲɔgɔn kan an tɛ baro kɛ bɛɛ ka di ne wa ne bɛ bɛɛ fɛ idris parce que ne de ye bɛɛ la dɔgɔnin ye ne nana ninnu bɛɛ sɔrɔ a la diyagoya i b'u bonya pour que k'u barika ɲini quoi mais n'i ye molobaliya fana ta ka n sɛgɛrɛ n b'i ye k'i to yen n kɔni ti n b'i ye k'i to yen ni n ko k'i ye k'i to yen i b'i yɛrɛ n bɛ n yɛrɛ ye quoi chacun pour soi Dieu pour tous mais k'a fɔ de ko n bɛ ne gɔnfilelen don ko ne bɛ n waga waga wari wari bɛ ala de bolo wari ye ala de ta ye ala bɛ se ka ne garisigɛ diya ka tɛmɛ dɔw ta kan mais i mana kɛ cogo cogo comédie la n tɛ ala deli ni problème ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ ne se mun ye ne b'a kɛ ni tɔw tɛ se k'a kɛ ne b'a kɛ o t'a yira ko klaba ko wari b'a kun nin bɛɛ dɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ alihamudulilayi wari b'u bolo investissement b'u bolo n'u ma s'u ta gérer cogo la ne sera n ta gérer cogo la a ye n'i ta to yen quoi i m'a faamu wa ko tɛ k'a fɔ ne tɛ mɔgɔ bonya moi je respecte tout le monde bɛɛ ye ne kɔrɔkɛ ye n'o de fiɲɛna ne bɛ respect bila mali comédien bɛɛ parce que ne de bɛɛ ka lagare ye i ye n faamu wa o de kama hali hali koma ka kuma ne y'o de fɔ ne bɛ bɛɛ bonya n t'a dɔn ni la k'o video ye n y'o de fɔ n ko ni koma bɛ niveau mun na bi mali la koma y'anw kalan de n'i y'a mɛn anw koma don n'i y'a mɛn mali comédie koma don non n'i y'a mɛn non to ne tɛ se fo ka diɲɛ wuli ne tɛ se ka koma ma fitiriwale ni koma ko ne ka si ka jɔ n bɛ si ka jɔ parce que c'est mon maître ale de ne kalan inspiration développer cogo la e ka kuma fɔ ne san k'a développer ka ka eh, yɛlɛko don a kɔnɔ ale de ne degi o la wa ale de ye degi gɛlɛya fana n'i sera ka taa kɔfɛ ka se k'i imposer ka mɔgɔ wɛrɛ ta k'a dege ka kɛ comédie i b'a fɛ cogo la ka baara kɛ n'a ye ale de ye n degi o fana na c'est que Improvisation. mɔgɔ m- voilà m- fo ka diɲɛ wuli i tɛ se k'i ɲɛmaa sara sɔrɔ donc minnu t'u ɲɛmaa bonya o de bɛ digi ne la c'est vrai ne ye dɔgɔnin ye, mais ne kɔrɔ minnu fana bɛ yen ko minnu t'a bonya il faut que eux ils ont donné le eux ils ont u ka u ka respect d'a ma quoi a ka ɲi ka bonya quoi c'est un pic respect ni ko n'a kɔrɔ tɛ chevalier l'ordre national kan ka taa di koma ma parce que grâce à lui mali comédie yɛlɛla nin niveau la bi parce que mali comédie kun ye bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ de mais bi an na waa fila waa kelen
grâce à lui parce que eh, voilà klaba an bɛna don sisan eh, commentaires la annonce la an bɛna olu mɔgɔ dɔw damadɔni ka commentaires kalan eh, an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ko buna sidibe ale yɛrɛ ne grand frère sɛbɛ ye depuis an tun bɛ to cent logements na a ko personnellement

et pourquoi il fixe presque tous ses thèmes sur les femmes donc o kuma na bamanankan na ko pourquoi e tɛ baara professionnel kɛ k'i ka baara bɛɛ b'i n'a fɔ maa min don kuma don comédie la quoi k'i ka gestew i ka paroliw a si sigilen tɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ko baara t'a kɔfɛ quoi on dirait aw bɛ kamera ta dɔrɔn ka n'aw jɔ dɔrɔn de ka improvisation kɛ dɔrɔn ka kumaw fɔ fɔ fɔ fɔ ko bon ko pourquoi i ka thème bɛɛ fɛnɛ bɛ musow de kan bon o ye modibo jabate ka kuma ye n'i bɛ se k'o de
mali eh, pro- mɔgɔ profes- eh, a bɛ ka mun fɔ tan mɔgɔ tɛ rep- mɔgɔ tɛ répétition kɛ ni ne ye ne ka ɲi ka sketch tourner ne bɛ sketch tourner ne b'a préparer un mois en avance mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn n ka groupe la denw b'a dɔn groupe bɛɛ de bɛ taa ne fɛ yen an bɛ jɛ ka répétition ba kelen kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Ouais. n'an ye répétition ba kɛ n bɛ kɛ tun ka bɛɛ wele téléphone na tuguni Mhm. i y'a faamu ka bɛɛ wele téléphone na tuguni Ouais. ka bɛɛ ta fana f'a ye ka kɛ tun k'a kɛ vocal ye ka bɛɛ ta d'a ma Mhm. est-ce i bɛ k'a faamuya ee n'i y'a mɛn ne bɛ yɔrɔ min na bi porofesiyɔnɛliya baara de y'a to ne sera yen i y'a faamu parce que ne bɛ ne bɛ ne bɛ fɛn kɛ sisan ne bɛ n ka baara kɛ ne bɛ video tourner tan tan mugan mugan de i bɛ t'a sɔrɔ ne ye idée kelen sɔrɔ n b'a enregistrer ne ye idée kelen sɔrɔ n b'a enregistrer n'i y'a enregistrer sisan n'a sera mugan ma sisan ou bien tan ma sisan n bɛ gurupu bɛɛ de wele ka na plus de dix ou quinze personnes an b'a sigi ne ka sanfɛla la an b'a kɛ répétition ye

a ka di ne ka na ni n ka mɔgɔ bɛɛ yan mais tubabuw ka ko don ka visa tɛ di bɛɛ ma ne taara n ka visa ɲini yɛrɛ de ne de wulila n yɛrɛ ye ka wuli yɛrɛ ma de ka taa n ka e, etats unis visa ɲini u ye n jɛ siɲɛ fɔlɔ ne ni koma a dɔn wula huit heures de ne ni koma u y'an jɛ ne ko nɔgɔ koma ne tɛ don koma ye ne o y'a sɔrɔ faransi kun ye n jɛ parce que bi ma ni visa tenter la dɛ o y'a sɔrɔ faransi ye ne jɛ ne kun kan ka prestation kɛ libre

ne ko ok komi faransi y'i jɛ koma ko ne wa ko de ne dɛmɛ o la fana o k'an ka taa ameriki ta ne ko an taara ameriki ta la siɲɛ fɔlɔ u ye ne jɛ hmm. filanan eh, n bɛ to ka mun tɔgɔ fɔ n ka video la ta salif keyita fo philadelphie
ale de ye invitation ci ne ma ne nana siɲɛ fɔlɔ ne ka visa san duuru sɔrɔla ten de i ye n faamuya n bɔra yen n ye etats unis sɔrɔ n donna canada canada y'a di n bɔra canada n donna faransi faransi y'a di non n'i ye a sɔrɔ olu dugu ninnu na faransi tɛ se k'i jɛ tuguni o

ko wɔlɔ wa hmm. n bɛ ka miiri sigi la ko quelle est ta relation avec wɔlɔ c'est mon petit n dɔgɔnin don n terikɛ don eh, n balima don dɔ y'a sɛbɛn sisan i jɔ n ka euh, commentaire in yɛrɛ filɛ ka bɔ n kɔnɔ tuguni voilà ara sidibe a ko ko il peut m'expliquer la façon dont il jure à sa maman ni n ba cɛ ni n ba cɛ ko e kɔni y'o ye bi k'i kali i ba la

o de kɛra ne ka video fɔlɔ mun diyara diɲɛ bɛɛ ye dira ni n ba cɛ in de fana ka di dɔw ye mais mɔgɔw fɛ ko ne bɛ n kali n ba la n tɛ n kali n ba la i ni ne ba cɛ n'o de f'u ye ne bɛ n kal'o la parce que RHM kan n y'a fɔ ni kuma in fɔra fo n sɛgɛnna quoi mais n ye mɔgɔ min u k'a dɔn dɔrɔn hali ni n bɛ n kali n ba la ne bɛ nafolo min nadon so kɔnɔ ni n ba cɛ in ye a ka bon mémoire ma o ye tiɲɛ minɛ o ye tiɲɛ voilà d'accord donc mɔgɔw ko ko k'i ɲininka k'i ni eh, Tou Gate ko aw ka relation ye mun de ye mun b'i ni Tou Gate ni ɲɔgɔn cɛ

stade eh, eh, eh, comment on appelle ka palais to yen ka pavillon de sport to yen ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ to yen ka t'i ɲɛsin stade ma mun de ye Claba sɔrɔ Claba tun b'a fɛ k'i comparer rappɛriw de la wa ou bien mun de don bon ko Claba ye poteau ta mun de bɛ Claba bolo ka fɔ o ko la est ce que on peut considérer ça comme un poteau
mais a image yɛrɛ a image diɲɛ bɛɛ a image ko n y'a kɛ n ka page ka direct de concert o concert kɛra a yɔrɔ la de a don ni bi cɛ maa si ma ne ka jama ɲɔgɔn sɔrɔ Ah. aw ye concert- aw ye concert caman ye o e idris yɛrɛ bɔra ko nin tɛ poto k'u ka nkalontigɛ dabila Mhm. est ce que ne y'o don e da Non, i m'o don ou est ce que ne de ko n k'i ka bɔ wa Mm, mm. i b'a dɔn hadamaden n y'o de f'i ye, jugu bɛ bɛɛ la ne ka fanu bilahi ne ye jama mun sɔrɔ ne tun ma sigi ko nin fani bɛ ne bolo mali la komi u ko ko klaba fɛlen tɛ klaba man di mɔgɔ n y'a tester dɔrɔn de k'a lajɛ rappeurs b'a ta pourquoi anw comédiens tɛ se k'a ta

mais jama lajɛ ne ye mun sɔrɔ n ka concert ne de b'a dɔn i ye n faamu ne bɛ ala barika da ka ala fo au moins ne ka fanu fana bɛ se ka oser don la ka kuma a au moins an ka cɛ stade ta yan hali ni stade ma fa mais a y'a ka jama kɛ jama bɔra bilahi jama bɔra yɛrɛ ne bɛ ala barika da nin ko la quoi mɔgɔw kun fɛ k'a bɛna kɛ mun ye mɔgɔ si kun ma sigi ko ne bɛ ni jama sɔrɔ facebook kan ni idris n bɛ dɔwɛrɛ fɔ ni klaba kun ma ni jama ɲɔgɔn sɔrɔ bɔrɔntɔli kun bɛ da ne kan idris ko ne dalen so kɔnɔ n bɛ kuma kelen f'i ye 19 heures 20 heures wagati idris ne taara ɲɛgɛn na siɲɛ wɔɔrɔ de ne ye sunɔgɔ fura ta ne ma se ka sunɔgɔ ni ba cɛ kɔnɔboli b'i minɛ i m'a fɔ tellement que ni parce que n'a kɛra cogo la n'u ma kabako da i kan turu non i m'a fɔ ma mais a ma bali n na fana parce que je sais que a mɔgɔw bɛ n wele don o don n ka concert kɛ n ka concert kɛ n'a fɔra ne ka concert waa fila waa kelen hmm. bawe n b'a la hmm. ne ka fanu dɔw bɛ yen minnu tɛ se ka taa pourquoi pas klaba i tɛ se ka kɛ stade la pour que ka bɛɛ ka taa n y'a ko ye alhamdulilayi dieu merci u taara n ye n tɔɔrɔ b'a fɛ cogo min na quoi hmm. mɔgɔw kun sirilen mun ye ala ma se k'a kɛ n'o ye a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ yɛrɛ kun tɛna taa mu dɔw ko ko n ye fatɔ a daminɛ dɔw k'a tɛ diɲɛ kalama mais bi ala barika la stade stade jama don ne ka page kɔnɔ a bɛ page hali sini a bɛ ne ka facebook direct ne ka facebook direct bɛ n y'a bila n ka fɛn fan bɛɛ e yɛrɛ idris bɔra e ye image ye o ni poto kun don e bɔra ka kuma ba minnu fɔ e da ka bon cogo min na sama sɔrɔ o ye kabako da i kan non o ye cɛ minɛ d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ komi émission bɛ ka commencer ka janya an k'a lajɛ voilà an bɛ 59 minutes la an bɛna une heure sɔrɔ ne tun bɛ fɛ a tun ka dan une heure la mais a bɛ bɛn n'a ka di déjà c'est bon alors eh, klaba n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan o ye i ka vue ko ye youtube sanfɛ o fana kɛlen don polémique ye o kɛlen don ka maliyɛnw dabali ban ko klaba est l'homme le plus suivi sur les réseaux sociaux au mali donc maintenant dɔw ko ko tu es accusé d'avoir boosté ta page ko klaba bɛ a ka page de booster pour que ka se ka followeriw sɔrɔ dɔw fana ko ko a kuma cayalen don quoi donc an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan klaba ka secret ye mun de ye nin ko in na ka se ka nin vue ba in kɛ internet sanfɛ

o y'a sɔrɔ 10 000 abonnés tɛ ne bolo wa youtube i b'a dɔn problème yɛrɛ pour que mɔgɔw ka dɔn ko klaba suivilen don normal i b'a dɔn youtube de fɛ youtube yɛrɛ dɔrɔn yɔrɔ youtube kɔni tɛ se ka sponsoriser diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ kɔni youtube tɛ ne ka domaine ye quoi parce que hali ne tɛ public mɔgɔw b'a dɔn youtube tɛ se ka sponsoriser et tout ne de ye artiste le plus suivi sur youtube mali bɛɛ artiste foyi tɛ k'i ka abonné ka ca ne ta ye ne y'a sɔrɔ en une année seulement tɔw ta dayɛlɛla 5 ans 6 ans 7 ans tu as combien d'abonnés sur youtube

ne b'o de la hmm? a une année seulement ye une année seulement dɔrɔn o ye san kelen dɔrɔn youtube kan quoi youtube kan tɔw tɔw ta bɛɛ tɔw ta bɛɛ u dɔ mɔgɔ si ma 30 est ce que mɔgɔ yɛrɛ 30 mille sɔrɔ fɔlɔ 30 30 millions mɔgɔ m'o sɔrɔ fɔlɔ tɔw dun ta da la 5 ans 6 ans ne ta nin ye une année seulement nin ye san kelen dɔrɔn ye
bon n tɛna se k'i sɔsɔ nin na parce que tiɲɛ de ka di ala ye mais i tɛ min dɔn i kan'i bil'o la surtout mɔgɔw ka danaya bɛ oh, ne kan donc n tɛna taa n bila youtube ko la n tɛ foyi dɔn youtube ko la ne ma deli ka video yɛrɛ bila youtube sanfɛ ko ne tilala n ka direct la ko n y'a bila youtube sanfɛ a fɔ mɔgɔ dɔw ye a fɔ mɔgɔ dɔw ye émission kɔnɔ u ka taa don ne ka youtube kɔnɔ hmm. u ka don mali artiste bɛɛ ta kɔnɔ u b'a dɔn quoi ni ji cɛ dɔw bɛ nkalon don u b'a dɔn u ka don mali artiste bɛɛ ta kɔnɔ u ka na n'a ye u b'a bɛɛ ye nka n bɛ youtube de n ma facebook fɔ dɛ voilà n ka don Iba One ta kɔnɔ tan k'a lajɛ Iba One mhm. i bɛ une seconde di yan fɔlɔ n k'a lajɛ ni Iba One officiel bɛ yen bon nin baara tɛ sisan baara ye quoi nin ka gɛlɛn ne ma n y'o de fɔ ne tɛ youtube in maîtriser quoi tiɲɛ yɛrɛ la bon n ka jugew bɛ dugumala la olu yɛrɛ bɛna tila k'o commenter commentaire la et puis bon kɔfɛ n b'a dɔn artistew fɛnɛ tɛna sɔn nin ma u bɛna bɔ k'a fɔ k'u bɛn'u yɛrɛ défendre quoi je les connais Mali la yen nɔ n ka cɛ Basiko ninnu ni fɛn ninnu u b'a dɔn u tɛna nin bila ka tɛmɛ tan ni nin ye tiɲɛ ou pas quoi mais n'a sɔrɔ tu es l'artiste quand même le plus suivi sur euh, les réseaux sociaux surtout YouTube kan Mali la donc o la ayi YouTube dɔrɔn de don n ma réseaux sociaux fɔ dɛ réseaux sociaux Facebook b'a la n bɛ YouTube dɔrɔn YouTube dɔrɔn le plus suivi donc o la an b'a f'i ye félicitations parce que ça aussi c'est quelque chose youtube la mɔgɔ ne yɛrɛ kɔni bɛ video caman lajɛ youtube la mais ne ma se ka a kanu de k'a fɔ n bɛ taa n ka video bila youtube sanfɛ mɔgɔw de bɛ ne ka video ta ka bila yen tu vois non mais n bɛna a daminɛ mais pour le moment quand même a, a ma don n n kunkolo la fɔlɔ quoi est ce que tu comprends donc o de la n t'a dɔn a ko ninnu bɛ cogo min hali million de vues ninnu ne bolo k'a fɔ ko sidiki jabate tun bɛ 3 millions de eh, eh, followers de la eh, youtube sanfɛ Iba One tun bɛ plus d'un million na tu vois non

38 millions de vues n ka vues bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n bɛ video video bila a vue globale quoi a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɔ y'a sɔrɔ sa ko c'est vrai u ka taa don ka fɛn kɔnɔ dɔrɔn u b'a ye 38 millions de sisan kɔni bɛ ka imaginer parce que effectivement Sidiki ka video ye 4 millions 3 millions 2 millions donc hali n'o kɛra clip tan ɲɔgɔnna ye madala n'o bɛ se ka se 30 ninnu ma mɛnɛ
non siri siri ka fɔlɔfɔlɔ video ninnu siri ka fɔlɔfɔlɔ youtube Mhm. est ce que o bɛ Keyzit bolo quoi o t'a la dɛ Si, nka n si. bɛ actuel de ma Ah, actuellement.
Me- Memo all star y'a sɛbɛn ko c'est vrai Memo all star fana y'a sɛbɛn ko c'est vrai ko lui il a confirmé siri ka fɔlɔfɔlɔ de tun bɛ ne ɲɛ Mhm. o tun ye Keyzit ka page ye o tun ye Keyzit ka youtube ye Memo y'a confirmé sisan Ah, d'accord. D'accord. Ni Memo y'a confirmé donc o la an bɛ se ka da a la parce que mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ olu- non vraiment o la tilaba an b'a f'i ye ko félicitations ne tun tɛ nin kalama. donc tu as suivi vraiment tu as suivi hali ni mɔgɔw ko k'i ye lagalagatɔ ye mɔgɔw ko k'i ye fatɔ ye n'i ka fatɔya yɛrɛ ɲuman na n'a b'i ka compte banque fa donc n ka cɛ je pense que c'est oh. l'essentiel d'accord mais youtube ko in mɔgɔw y'a fɔ ko wari de bɛ sɔrɔ youtube la parce que i b'i ka video eh, bila dɔw b'a ta ka fara youtube sanfɛ eh, youtube ka

wa ne ka te fila puisque ne ka te kelen y'a suwa de memo nama idrisa a fɔ memo k'an ka segin cɛ ko ne bɛ taa samedi don mali la k'an ka segin i bɛ taa samedi bɛ na mali la quoi yeah ah d'accord ni samedi bɛ na mali la ça c'est déjà une bonne nouvelle quand même ou une nouvelle duman même mais an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan vous les rappeurs et les comédiens là vous êtes accusés maintenant mm. de pervertir l'art parce que a fɔra sisan bon n b'a fɔ bamanankan na ko sisan aw bɛ ka art tiɲɛ quoi parce que

tɔgɔ ɲinina ninnu Tɔgɔ ka fɔ- taa jeliw fɛ yen dɛ non u ka taa jeliw fɛ. ne kɔni pɛrɛ ne kɔni i n'a fɔ tel que n'i ye kuma ta sisan k'a lajɛ ee mɔgɔw ka kow tɛ kelen tel que i bɛ ee mɔgɔ damadɔ bɛ yen nɔ artisiw la u bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mais o wari tɛ d'u ma i bɛ t'a sɔrɔ u b'u ka jogo de fɔ tel que n bɛ memo ta o yɔrɔ la sisan sisan memo tɛrɛsi i bɛ min i bɛ memo ka tɔgɔ tan ta k'a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ tɔgɔ kɔnɔntɔn bɛɛ y'a ka jogo de ye.

i b'a sɔrɔ manu b'u ka jo manu b'u ka nege aw bɛ k'a bɛɛ kɛ wariko a bɛɛ tɛ wariko ye manu b'u ka negew de tɔgɔ fɔ hmm. nege gɛlɛn de bɛ manu bolo u bɛ minnu tɔgɔ fɔ i b'a sɔrɔ faama fila dɔrɔn de bɛ ko in na o faama yɛrɛ fila tɛ tɛmɛ o yɛrɛ ka wari dilen tɛ tɛmɛ waa duuru waa wɔɔrɔ waa tan orange money waa mugan cɛ a ye sabali sa I don't like that aw sera sabali ye quoi idirisa a ye sabali ni ba cɛ ma a ye manu to yen quoi i t'a sɔrɔ manu i b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ i bɛ dɔnkilida la quoi idirisa i b'a dɔn ko manu dɔw bɛ tɔgɔ ka di quoi ne tɔgɔ ne tɔgɔ ne tɔgɔ cɛ ala kama sa n tɔgɔ fɔ sa ala

i b'u tɔgɔ fɔ san kɔnɔ a bɛɛ n'i b'a t'u ka wari dilen waa kɛmɛ imagine toi san mumɛ bɛɛ dɛ manu tɛ wari sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔ fɔ ten dɔrɔn pour que k'a dɔnkili pour k'a yira ka ko relation b'u la ka sɔrɔ relation t'u la aw bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de fana kɔ bɛɛ tɔgɔ fɔli bɛɛ manu aw bɛ ɲinɛ manu bɛ tɔgɔ ta nkalon de kan dɛ mɔgɔ caman tɔgɔ bɛ fɔ nkalon de don dɛ u bɛ tɔgɔ ta nkalon de kan wari tɛ u tɛ wari ɲɛnama yɛrɛ d'i ma

mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka fɛn to o ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ olu ta to o ye quoi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu b'u dama di olu ka tɔgɔ fɔli ye negeziw di i bɛ sɔrɔ bɛ n'u u ka i bɛ sɔrɔ faama faama yɛrɛ bɛ wari di mɔgɔ ma tuguni o de kama artiste artiste n'i ma investi yɛrɛ i bɛ sa kɔngɔ la mali la f'i ka investi de n'i ma investi dɔrɔn i bɛ sa

a caman de bɛ ka sɛbɛn nkalon tɛ o ni tilalen bɛ émission la dɛ u bɛ k'a tugu ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ de aw tɛ si ko bɔ a la i y'o ye bɛ mɔgɔ an bɛ fɛ ka dɔn ni claba bɛ mugan de kɔnɔ ou bien a bɛ bi saba de kɔnɔ ou bien n'a bi naani de kɔnɔ non a bɛ bi saba kɔnɔ mais bi saba ni fitinin quoi ah d'accord bi saba ni kunkurunin o b'an bɔ i b'a fɔ o b'a o b'an bɔ an bolo k'a fɔ k'a bɛ bi naani ou bien mugan ninnu kɔnɔ. y'a ta furu la ayi dɛ non.
d'accord mais claba bɛ ka mun de claba bɛ ka mun de kɔnɔ sisan claba bɛ ka mun kɔnɔ n'a tɛna furu kɛ muso ɛɛ wari bɛ yen nɔ déjà so bɛ yen nɔ ɛɛ ɛɛ talent bɛ yen donc mun de bɛ yen sisan ko i tɛ ka i tɛ ka muso furu mun na. ee so bɛ yen n ka so tɛ dɛ. ah donc so tɛ claba yɛrɛ bolo fɔlɔ quoi. non claba ye so claba ye so mun jɔ a fa de Klaba ma so jɔ a yɛrɛ fɔlɔ dɛ Klaba yɛrɛ ka so fana bɛ yen i parents ka so bɛ yen i yɛrɛ ka so bɛ yen i parents ka so t'i ka so ye dɛ o y'i parents ta ye voilà o ye olu n'o ka kan i kan k'o k'olu ye mais i yɛrɛ ka so ni ala sɔnna ma an bɛna aw bɛ dugawu kɛ
k'o bɛna inshallah o kɔni o jɔrɔ t'an na n ka cɛ D'accord, vraiment Klaba, merci beaucoup. Tribunal mɔgɔw content na. Émission a dan don parce que vraiment je pense que i sera k'i yɛrɛ lajɛya kosɛbɛ. Accusation fɛn fɛn tun b'i kun kan i sera k'a bɛɛ répondre sans

an y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ parce que question caman tun ma posé commentaire la quoi ne bɛ t'u ta commentaire ninnu de la donc Klaba i ka dernier mot n'i bɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye pour que an bɛ se k'i labila cogo min na.
ee n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye. mɔgɔw k'a dɔn i bɛ Klaba ye a ka video la cogo min Klaba t'o mɔgɔ ye quoi. i m'a fɔ ma c'est vrai n bɛ violence kɛ n ka video la fɛnw n nana n ye imposer n'o siri mais k'a fɔ Klaba yɛrɛ ka vie privée t'o domaine quoi Klaba Klaba ka vie Klaba ye c'est quelqu'un d'autre mɔgɔ bɛ ka fɛn fɛn miiri ne kan video ni fɛn ninnu u ka mɔgɔ ka video kana video ta ka mɔgɔ juger n'a ye quoi an bɛ maliyɛnw deli u kana mɔgɔ ka video ta k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ juger i ye n faamu voilà n'i ye video ta k'i bɛ mɔgɔ juger dɔrɔn a man ɲi i m'a faamu i ka mɔgɔ to yen i ka taa tigi ɲini k'a dɔn mɔgɔ fasugu don c'est plus mieux k'i k'a ka video n'a ka vue a ka fɛn dɔ ta facebook kan k'a yɛrɛ juger n'o ye facebook nana mun kama a b'a sɔrɔ parce que a nana de k'a bɛ fɛ k'an bɛɛ ni tigɛ mais a tɛ maa ni tigɛ an n'a quoi anw bɛ ɲɔgɔn faamu diyagoya en même temps fana n bɛ espagnol fani bɛɛ lajɛlen fo grâce à espagnol fani n'i y'a mɛn ko Klaba bi a bɛ sanfɛ youtube vue ko ni kɔnsɛriw la bi alihamudulayi Dieu merci fɛn bɛ ne bolo n'i y'a mɛn ne ne ka fanu don aritisiw fana k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni fanu tɛ mɔgɔ tɛ kɛ fosi ye n'i ka fanu tɛ n'i y'a mɛn ko karisa karisa i ka fanu de don aritisi bɛ ko i ko cɛncɛnmugu de cɛncɛnmugu n'a y'u diya u b'i ta u tɛgɛ la u b'i tɛgɛ fa u la n'a y'u diya u b'i jeter k'i fili k'i kɛ mugu mugu ye k'i bila parce que i bɛ da clim min kɔrɔ fanu don i bɛ da so min kɔnɔ fanu don i bɛ don mobili min kɔnɔ fanu don esansi ye fanu c'est que anw tɛ kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ ni fanu tɛ n'i y'a mɛn fanu de bɛ courage audace sɔrɔ ka taa an ka viw lajɛ na youtube bɛ wari di fanu de bɛ vue kɛ facebook kan ni mɔgɔw bɛ na sponsor bɛ na ka na an sponsoriser merci c'est que mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye fanu kɔ mɔgɔ kana jɔn mɔgɔ la bɛɛ ye kelen ye

vraiment Klaba an b'i fo vraiment i ka jaabi la i nana i ye maliyɛnw kunnafoni je pense que a tɛ se ka tɛmɛ nin kan quoi parce que n y'o de fɔ tribunal yɛrɛ sigikun ye nin de ye mɔgɔ caman bɛ siran u b'a fɔ ko non n'i nana idris bɛ na ni non o tɛ idris bɛ opportunité de d'i ma i ka n'i yɛrɛ expliquer ko minnu b'i kun kan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ maloya ka question dɔw poser i kun a tɛ idris ta ten i m'a faamuya donc ko o ko bɛ yen ko maliyɛnw b'a ŋunuŋunukan fɔ ne b'a f'i ye n'a y'i diya i b'a répondre n'a y'i diya i b'a to yen mɔgɔ tɛ n'i gosi k'o ye opportunité de i ka n'i yɛrɛ répondre parce que n y'o de fɔ mɔgɔw ma ne ka tribunal in faamu n'i ma na ne ka tribunal la a bɛ k'i kɔ de parce que ni kuma dɔ bɛ ka f'i kɔ kan ne bɛ n ka émission sigi ne ni invité an bɛ na an b'i buruja Idriss mɔgɔw b'a la ko ne bɛ dɔ ka question na ko orange mali a f'u ɲɛna ko orange orange ka video bɛna le ma tila u la fɔlɔ n bɛna le ah d'accord ni ala sɔnna a ma d'accord vraiment Klaba merci y'a mɛn ouais an bɛ ɲɔgɔn bolo salam alaikum Merci.
Ouais. Voilà, donc euh, nin tun ye an n'an balimakɛ Klaba ye donc su na émission tribunal des stars kɔnɔna la je pense que Klaba kɔni y'aw la convaincu a ma se an ka jugement verdict di aw ma ne kɔni personnellement il m'a convaincu et il a été sincère aw bɛɛ y'o fɔ ko il a été vraiment sincère parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ janni i n'a tigi ka don ɲɔgɔn na peut-être i b'a miiri fɛn dɔ ye mais n'i ni a tigi jɛra i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ cogo min na o ni a yɛrɛ tɛ kelen ye hali ne yɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ i bɛ ne ye cogo min na ani ne ka vie personnelle c'est pas la même chose quoi donc an bɛ mɔgɔw ye cogo fasuguya dɔ la o ni u yɛrɛ bɛ cogo min c'est pas la même chose mais ne kɔni bɛ facebook kan o de la n y'o de fɔ an b'i gosi f'i ka tilen de a yɛrɛ m'a fɔ sisan ko wayi k'a ye banni dabila k'o man ɲi yan bon ne ka video kun kun y'o de mais a wagati a ka fanw ko ko ne b'a juguya la denni min taara Viebou Loup ka clip la ka taga a bobara yɛgɛbɛ yɛgɛbɛ n bɔra k'o gosi o ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko vraiment a nimisara ko n ka video jigin n y'a supprimer bi ka bɔ n ka page kan a kɛkun y'o de ye a kɛkun tɛ ka mɔgɔ lagosi a kɛkun tɛ ka mɔgɔ tiɲɛ a kɛkun ye dɔrɔn de ka mɔgɔw sɔn hakili la quoi est ce que vous comprenez voilà o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ donc k'a fɔ aw ɲɛna ko fura qualité wɛrɛ nana tuguni donc minnu ka jarakɛba tɛ fonctionner comme n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ k'an wele parce que rupture de stock tun bɛ yen nɔ dɔ tun nana o tun banna bon sisan qualité wɛrɛ de nana minnu tun ko ko olu bɛ na joona parce que caman ye ne wele k'o de y'olu ka problème ye k'u tɛ se ka miniti fila kɛ u tɛ se ka miniti saba kɛ bon n ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ sisan a bɛ f'o ma de ko bazuka o kɔni an tɛna o commentaire kɛ ka tɛmɛ nin kan o ni joli tɛ kelen dɛ o ni royal honey vip tɛ kelen mais a bɛɛ y'a gamme kelen de ye donc ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko dununkɔrɔnin de bɛ e la n contacter n ka inbox kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma madame bɛna nimisi wasa sɔrɔ n bɛna publicité kɛ aw bɛna a ye parce que n y'o de fɔ ɲɛna ne tɛ don ko lankolon na cɛ o cɛ bɛ yen k'u ye ne ka dɔn in essayer u bɛɛ ye ne wele u ye mun fɔ ne ye ala de b'a dɔn caman ko ko Idriss donna furafeere la n ma don furafeere la n tɛ karamɔgɔ ye ko ne ye karamɔgɔ gosi ne ye karamɔgɔ gosi parce que karamɔgɔw bɛ fura kirikaraw de bɔ ka di mɔgɔw ma ne tɛ furafeerela ye donc n y'a fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ bɛ se k'a san ni minnu ma se k'a san n b'a ɲini k'a d'olu de ma parce que pour que foyer ka ɲɛ pour que harmonie bɛ se ka sɔrɔ foyer kɔnɔ